ọhaneze ndị Igbo ekene m ụnụ ka onye chiri nye azịlụ onye nọ n'ụlọ ya bụ anụnụ ebe na Nando native doctor anụnụ ebe na Nando ee vidio a nụnwa m na-eme bụ maka nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu ya ka m na-emelụ vidio a nụnwa people akpọgidego m kpọgidego m kpọgidego m anụnụ ebe anụnụ ebe anụnụ ebe ọkwachikwa Nando kedu ife anyị eme ka maazị Nnamdị Kanụ pụta kedu ife anyị eme ka maazị Nnamdị Kanụ pụta nke agbala nje Media sokwu wee kpọ m kedu ife anyị eme ka maazị Nnamdị Kanụ pụta kedu ife ọ ya-eli mana ife ahụ ọ ya-eli ka m chọrọ ka m bịa gwa ọha na eze ndị Igbo ka m bịakwa gwa ọha na eze ndị Igbo na Nando ka bụkwa Nando Nando still remain oje na mmụọ worldwide o nwere ife Nando na-eme eji atụ Nando egwu wee luo echi maka na mgbe a na-anụ agha na Nando ya mgbe a nụrụ agha Biafra na ọ bụrụ agha Nando enweghị ofu onye egburu na Nando ife niile dị na Nando dịkwado ndụ wee nụsịa ya kedu ihe kọsụrụ ya bụ ife ya ka m chọrọ ịpruvu taa ife dị na Nando ada alahụ ụla ife ndị a niile ka eji anụ atụ Nando egwu wee ruo echi bụkene mgbe obodo na obodo na-azọ ọkịka mgbe a na-anụ n'ọgụ ọ bụ kịta adịzi anụ ọgụ mgbe a na-anụ ọgụ mgbe ndị mmadụ enwere ife ọ bụ obodo na obodo na-azọ ọkịka Nando bu ike beat obodo niile nọ n'ala Igbo ya ka eji atụ Nando egwu wee luo echi kedu ife mere ihe ndị a niile ife mere ihe ndị a niile bụ ife dị na Nando ọra arụsị ọra ndị ichie ọra ife dị na Nando ife na-anụrụ Nando ọgụ ya ka m chọkwa ka m pruvuo n'isi maazị Nnamdị Kanụ ka people ndị na-amarọ na ife dị ka fa ma na ife dị Eh, so ife ọ ya-eri ka maazị Nnamdi Kanu pụta bụ na on 26 January 2023 ya bụ ọnwa anyị nọ n'ime na 26 gbaa obiaba na Nkwọ Nando bikonu ụbọchị a rapụ business ị na-eme m ga-fight that very day that afịa niile dị n'ala Igbo ama nzụ on 26 January 2023 ya bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya m ga-fight kwụ na school ama ngụ akwụkwọ on that very day na Nkwọ Nando ka ọ na-akpọtụ na skuulu dị na Nkwọ Nando ebe a ka ọ na-akpọtụ ka m gwakwa ndị mmadụ na ike ka ike dị ike dịkwasa n'elu ike some people epụtabeghị that there is power some people amabeghị na o nwere ike that very day rapụ ihe ọbụla ị na-eme bịaba Nando m nwekwego alụsị ihe na Nando efi m ga-ekwe ha efi that very day bụ na afịa then anyị mechazie ife anyị ji wee bụrụ Nando oje na mmụọ ofu ọnwa gasịa asị anyị na nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdị Kanu apụtaberọ anyị amara na o nwere ife dị na Nando achọrọ m prove world that Nando still remain oje na mmụọ kedu obodo ya-apụta n'ani Igbo sị na ya na-achalenji Nando ka anyị maka na obodo dị ife anwa o nwere ife Nando na-eme mba mba kwe that is why e nwee native doctor ya pụta in the world sị na ya chọrọ ịma ebe ike m si why that Nando still remain oje na mmụọ so na ihe m na-agwa ngị nwa bụ onye na-ege m ntị tụsalụ m meseji a ka ọ gaa viral na mụnwa apụtago the whole pastors nọ n'ani Igbo the whole native doctor kedu ebe fa nọ o wee bụrụ ha nọ n'ebe na Nando bụ ife pụtara na ịmawa na ife na Nando siri ike kedu ife na- na-aza m n'isi ife na-aza m n'isi bụ ike m nwere si na Nando bụ ife dị na Nando ọra arụsị ọra ndị ichie ife na-anọrọ Nando ọgwụ ọfa bụ ike anyị na-aza m isi na ife na-agwa gị so on 26 January biko onye nwere ebe ijela gbalụ bịaba na Nkwọ Nando n'ebe a ka a ya-anọ mee nya bụ ife ka m prove people that ife dị na Nando ọra arụsị ọra ndị isi ụbọchị a ka unu ya ma ome unu afụzia mmanwụ n'anya on that very day ọ bụrụ na a ka ji maazị Nnamdi Kanu by fire by force nke pụtalụ anyị pụtalụ fa on that very day 26 January 2023 ya bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya gbalụ bịaba na Nkwọ Nando n'ebe a ka ọ na-eme ka anyị gosi ụwa that Nando still remain oje na mmụọ so ekene gị gị na watch vidio a make sure na video a ga viral as ever before ka the people the, the people of Anigbo mara na m apụtago then ndị Hausa ma ndị Yoruba I want all of them to watch the video nke pụtalụ anyị pụtalụ fa fa sị na fa ma nwere iji maazị Nnamdị Kanụ ife dị na Nando efinishe ha n'ofu n'ofu kilie afa maazị Nnamdị Kanụ must surely come out so ekene m unu